chai ọ na-adịkwanụ mma mmadụ chetụ laa ihu gị chetụ laa azụ ihe a mere akwa ọkụkọ now so many of ile ihe na-eme ndị Igbo anyị ihe ọjọọ mee mmadụ obi ana-atọ ha ụtọ especially onye Igbo ibe ha why akwa ọkụkọ a na-eji eji now there was a particular time this man sị na o nwee some people nọ abroad for many years na ihe ha na-eme na-anaghị aga aga na ha sendị account number ha na ya chọrọ 10 people o nye ha 1 1 million naira unu echefuola ihe ndị ahụ niile up till now chefuo ihe ọ rụrụ na Anambra state everybody pụta n'ịntanetị onye kwuru gbago ya ekwuru gbada chai instead a ga-abịakọ ọnụ ọkwa unu ka ọ rụrụ ụzọ ahụ ọ naanị ya na-agba n'ụzọ ahụ ọ rụrụ chịkọta ndị ọ chịkọtara nye ha ọrụ ma ndị ọ na-enyere aka nwa onye anaghị evisit native doctor o but onye hụ eziokwu ya kwuo ya all of a sudden ihe e mere ya eme ya now ọ wụrụ opportunity so many people na-arejoice ma ndị dị very close to him chai ụwa onye ọbụla were ihe a mere this man mara ihe friends onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe mara na everybody nwere ihu abụọ ihe a wụ the test of time mụnwa anaghị evisit native doctor nke m ji aga na dibịa but onye hụ eziokwu ya kwuo ya mụ amaghị ihe ọ na-eme o ọtụtụ ndị mmadụ apụta ugbu a o jikwa na-eji part ndị mmadụ agwọ ọgwụ o jikwa na-eme nke a but oge ọ nọ a na-akpọrọbu ya o nwe onye unu pụtara bịa kwuo ya ọ wụrụ ugbu a just imake sure na unu providere more ihe that is ihe ọjọọ a ga-eji that is were ya as ajọ mmadụ ọkwa ọ rụrụ unu ụzọ ọ naanị ya na-agba n'ụzọ ahụ ọ rụrụ ee eh? chịkọta ụmụ unu nye ha ọrụ na-enyere ndị o nyere aka ma ndị wụ ndị ezigbote ọyị ya na-apụta na-akọ onye kọrọ gbago ya kọrọ gbada instead iche otu nwoke m a ga-esi pụta anyway onweghị onye na-enweha bad side everybody nwere bad side including gị nwa sị na ị wụ pastọ na prọfet unu niile na-aga esowu seed ọkwa unu na-agakwa na chọọchị esowu seed akwụ tithe akwụ offering ihe gbasara 419 na ịdeceive ndị mmadụ ọ na chọọchị ka ọ sọ nsọ ee eh? ndị na-akọta unu ego were zụọ private jet unu anaghị ekwu ụka hmm? ma ndị si unu aga chara pieces akwa ya reshi unu sị unu na ọ bullet proof a gbaa unu egbe unu anwụọ eme unu abracadabra many ways na-anara unu ego unu anaghị ekwu nke ahụ but onye a pụtara nụ ihe mụwa nọ n'ụwa wụ ma ị mere mma o ọ chineke ka ọ dịrị ịjudge ma ị mere ihe ọjọọ o ọ chineke ka ọ dịrị ịjudge ụwa niile anyị nọ n'ime ya onye ọbụla everybody agaghị awụ kristian never obodo a na-emere unu impọt eh, eh, japan china na-emere unu na-aga ebe ahụ unu eme impọt ee eh, na-achọ inyere unu aka ugbu a ọ zị ha nwa na-enyere unu aka edivelopụ obodo unu ndị sị unu dị religious ha anaghị aga chọọchị ọwụgodu na o nwere ndị na-aga chọọchị maybe minority everybody dị entitled to his or her own opinion as long as ọ naghị ahurt other people ọ obere nwa ka ọwụ is normal at his age sometimes ọ pụta maybe ọ maha and o nweha good advice mmadụ a na-edisplay wealth ya online ịmago uh, na-ekwu how far he's worth and ihe ọwụ but for me at that his age some of us some of you people nọkwa at that age can behave like that you know but uh, ihe mee mmadụ ya ewere ya mụta ihe but ekpere m na-ekpe ka chineke mee ka o shi that place pụta because this man mere ihe some of you people ndị a na-akpọ daddy prophet and so ihe niile a na-akpọ unu na-enweghị ike imenwu but still ka ihe ele reward o nwetara instead unu ga-agang up chọwa ebe nwoke m a nọ chọwa otu a ga-esi mee kpọpụta ya nwegodu na o nwere anything o mere dị wrong ọ nwanne unu ka ọwụ hmm? nwanne unu ka ọ wụ eh? a na-asị mgbe nwanne gị na-eri uju soro ya rie mgbe nwanne gị na-aṅụrị soro ya aṅụrị but elee ihe na-emezi ugbu a unu echefuo na mberede nyere dike ọ eziokwu na mberede ka e ji ama dike but mberede nyere dike Jesus Christ gịnị ka ndị ndị ahụ niile mere ya ihe ha mere on the cross of Calvary does it mean that na o nweghị ike ị just mee ha niile adaa nwụsha but o mee ya no matter onye ọbụla ị wụ no matter ihe ọbụla ị wụ there is a particular time o nwere particular time a ga-abịa to you all of a sudden o nwezi ihe ị ma ị ga-eme